ndewo nụ ụmụnne m kee ka unu mere ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma ebe ọbụla ị nọ na-ekiri anyị ọ bụ nwanne unu nwaanyị nwaada nnenne ada igbo dum ada amụsiri ike nwaada afọ igbo amaka anyị abịala n'izu ụka iwetara unu ọtụtụ akụkọ ndị mere eme ndị sitere n'obodo anyị chere o ị binyela aka n'akara uhie ahụ ị na-ahụ ebe a ọ bụrụ na i binyebe aka biko ana m arịọ gị binye aka n'akara uhie ahụ ka i nwee ike ị na-enweta ozi ndị sitere n'aka ndị afọ igbo amaka tv

Ndị oji egbe wakporo ọgbakọ nke Ifeanyi Ụba, onye bụ sinetọ nke Anambra steeti ma gbuo ihe ruru mmadụ asaa gụnyere ndị uwe ojii n'Enugwu Ukwu n'okpuru ọchịchị Njikọka Local Government nke nọ n'Anambra steeti. Ndị ozi kwuru na ndị omekome a gbapụrụ mgbọ ma gbasasịa ha mana ndị uwe ojii zaghachiri ha mana a gbagburu ihe dịka ndị uwe ojii isii. ihe onyonyo nke mwakpo a gosiri ozu ndị uwe ojii e gburu egbu na ihe dịka ụgbọala anọ ị na-aga n'ihu na Katsina steeti ndị uwe ojii gburu onye na-eyi ọha egwu ma weghachita egbe AK47 ọgbatumtum anọ n'akụkọ ndị uwe ojii steeti ahụ ha kwuru na ha gburu onye a na-eyi ọha egwu ebe ndị ọrụ ha chụrụ ihe karịrị mmadụ atọ n'ime ha n'okpuru ọchịchị Sabuwa nke dị na steeti ahụ e kwupụtara nke a na nkwupụta e zigara na Twitter nke onye isi ha na mgbede Wenezdee ụlọikpe Lagos mara otu agadi nwoke dị afọ iri ise na abụọ mkpọrọ n'ihi imetọ nwa ya nwaanyị nke dị afọ iri na asatọ ọkaikpe Oluwatoyin Taiwo mara nwoke a dị afọ iri ise na abụọ aha ya bụ Akin Isaac mkpọrọ afọ iri abụọ na otu n'ụlọ ikpe pụrụ iche dị na Ikeja na tọzdee na abuja onyeisiala muhammadu buhari nyere tobi amusan na ndị ọzọ meriri asọmpi egwuregwu nke commonwealth na world athletics nke afọ 2022 site na nkwanye ugwu mba na onyinye ego nke nde narị naira abụọ ị na-aga n'ihu na ọnụnọ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ onye isi otu academic staff union of universities asuu bụ emmanuel osodeke n'ụbọchị Tọzdee nke ọnwa Septemba iri na ise kwuru na otu ahụ dị njikere ịkwụsị ezumike nke rurula ọnwa asaa ha nyere ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ. Akwụkwọ Vanguard dọrọ aka na ntị na ịkagbu straịkị a ga-enwe isi ma ọ bụrụ na ha na gọọmenti etiti ekwekọrịta. Ka anyị na-aga n'ihu, otu nwa agbọghọbịa aha ya bụ Anastasia Michael ekwupụtala mmasị ya inye akụrụ ya nye nwaada Sonia Ekweremmadụ dịka nwaanyị ahụ si kwuo o kwuru na ya chọrọ ime nke ahụ n'ihi ihu ọma ya ọ bụkwanụ naanị nke ahụ a nọ n'elu ya otu onye nta akụkọ nọ na Kaduna onye bụbu odeakwụkwọ nke otu Nigerian Union of Journalists Kaduna State Council onye aha ya bụ John Femi Adi ekwupụtala ebumnobi ya inye nwa nwaanyị sinetọ Ike Ekweremadu akụrụ ya Adi kwupụtara nke a site n'ozi soshal midia ya n'ibe Facebook ya o kwenyesiri ike na ọ dị njikere inye onyinye akụrụ ya o dere sị mụ Comrade John Femi Adi onye nta akụkọ na onye ọrụ ugbo na Kaduna na-ekwupụta mkpebi m inye nwaanyị mara mma nke sinetọ Ekweremadu otu akụrụ m ana m eme nke a n'iwu Chineke nyere n'ime akwụkwọ nsọ ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị ugbu a ka anyị kwuo gbasara Anastasia na Femi Adi n'ịtụle eziokwu ahụ bụ na nwaada Sonia tụpụrụ adreesị ebe e nwere ike iji enweta ya mana Femi na Anastasia jiri aka ha gaa n'igbe mgbasa ozi ọha na eze ha ya bụ Facebook ha kwupụta mmasị ha inye nwaada nwaanyị a akụrụ ahụ ha mana ihe m na-eche bụ ọ pụrụ ịbụ na nwaada a chọrọ iji ohere a wa gaa mba ofesi ka ọ bụ na ọ chọrọ iji ohere a mee ka ọ bụrụ onye ama ama na-ebu n'obi na nwaada Anastasia na ọ bụ onye na-eme kọmedi unu cheta na ọ bụkwa otu nwaada Anastasia bụ onye kwupụtara mmasị ya ịlụ Kenneth Aguba nke ahụ ewucha gaa nke ugbu a na o gosikwala mmasị ya na ọ chọrọ inye akụrụ ahụ ya nye nwaada Sonia ọ bụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na o ji obi ọcha ya niile chọọ inye ya akụrụ ahụ ya mana ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ iji ohere a bụrụ onye ama ama ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya ma ama m ihe bụ ebumnuche obi ya o ka m ghara ikwu mana ọ bụrụ dịka o kwuru na ihe bụ ebumnuche obi na o ji obi ọcha ya ọ bụ ihe magburu onwe ya mana achọrọ m ịma ihe bụ ebumnobi unu achọrọ m ịma ihe unu bu n'uche na ihe metụtara nwaada Anastasia na nwoke a bụ Femi n'ịtụle ebe ha si pụta na-echetawo na nwoke a bụ Femi bụ onye nta akụkọ nwaada Anastasia bụ onye na-eme kọmedi achọrọ m ịma ihe bụ ebumnuche obi unu tinyere ee eh, nzaghachi ọtụtụ nzaghachi ndị ha nwetarala na soshal midia na ihe metụtara mmasị ha inye akụrụ ahụ ha a ga-ewere ya otu a unu echefukwala na m ka bụ nwanne unu nwaanyị Nwaza Nnenna biko ana m arịọ unu ọ bụrụ na i binyebe aka n'akara uhie ahụ biko mee otu ahụ ka i nwee ike ị na-enweta ozi ndị mere eme akụkọ ndị mere eme n'obodo anyị na-eru mgbe ahụ nke bụ n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara unu akụkọ ọzọ nọrọnụ nke ọma udo dịrị unu